Igbo na-ekwu okwu ha sị onye ya na isi ya na-apụta ee nke onye na-eme sị ọ dị ya mma ya biko ya gaziere ya mana Igbo ekwukwu n'okwu sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebere sị nku kwaa ya emecha wee kwuharịa sị nke sị ibe ya ebere kama e zi ya n'osisi ọ ga-ebe ọtụtụ oge anyị na-anụta ka nwanne nwoke a unu na-ahụ ihu ya n'ihu akwụkwọ a bụ Mathias Ezeaku na-akọtọ ụka na-asị ụka na-eme nke a ụka na-eme nke ọzọ na ụka na-egburu ndị nke ụka mere nke ụka mere nke ọzọ ee ụka bụ ihe bịara abịa eh, dịka anyị si ma anyị makwa na ọtụtụ ihe nke e nwere n'ala Igbo taa maọbụ n'obodo Afrịka bụcha ihe bịara abịa agụwa ihe nke ndị Afrịka ji aka ha chọpụta n'onwe nke ha ọ ole na ole ka e nwere ike ịgụta ọ bụ na a ga-agụta abịakwa ebe ọ na-ekụziri ndị na-eso ụzọ ya ihe sị ha na na ọ bụ ndị nne ha chọpụtara chọpụtara ụha chọpụtara ụgụ na ụkazị na ihe ndị ọzọ a na-eri eri ọ bụrụ na a bịa tụwa ya na ihe ntụtụ sọ ihe a na-eri eri eche m na ọtụtụ ihe nke e righakwa n'ala Igbo anyị taa bụkwa nri mbịarambịa nke nwa bekee mana ọ bụghị naanị ihe nchọpụta nke ihe oriri ka a na-ekwu okwu ya kama ihe nchọpụta nke ndị ọzọ na-enyere ndụ aka na-enyekwa ndụ aṅụrị nke anyị maara na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe nke anyị ji taa na-aṅụrị dịka ndị isi ojii bụcha ihe nwa bekee mepụtara ọ bụ ya ihe anyị ga-eji wee nwụrụzie nwa ọkụkọ wee nwụpụ iro n'ihi na anyị nụrụ ube nna nwe nwa ede mba anyị ga-agwa onwe anyị nke bụ eziokwu anyị ga-emekwa nke ziri ezi o nweghị onye na-asịkwa na njirimara ya fuo olo ọ bụghị ihe a na-ekwu okwu ya njirimara igbo ga-adị kama nke dị mma ọ bụghị nke iji ọbara mmadụ achụ àjà n'aha ọdịnala maọbụ gịnị njirimara o nwere njirimara igbo nke dị ezigbo mma nke ga-abụkwa na ị na-ele ya gị enwe ọṅụ n'ime onwe gị ya dịkwa chineke na onwe ya mma ọ ha ka a na-ekwu okwu ya ya na nwa amadi a bụ Mathias Ezeaku nọ na-akọtọsị ụka nwebụ ọdịrị nke ebe o siri dị njọ bụ ya na-ekwu ya na-akpọ iyi akpọ iyi ya dịka na ụka ọ ghọrọ umeji ya wepụga akụrụ ya otu a Ekweremadu si gara ịghọrọ akụrụ nwa amadi a na mba UK igbo bụ igbo sị biko unu lezere m ihe onyonyo a na na-apụtanụ ma ofu ihe a Mathias kwuge ma ọ bụzi ihe a na-emezi n'ebe a na omenala igbo mgbe ndị okenye na-ezukọta na ihe ndị ọzọ a na-enwe ihe dịka ịbịa nye onyinye a na-enwe ihe dịka ịbịa tụọ amaghị m ma nke a ma ọ bụzi ịtụ mmamma ọdịnala ka ọ bụ gịnị biko ya nwa ihe m hụrụ gbagwojuru m anya m ji weta ya na efere mba ụwa sị biko gị onwe gị onye nọ ebe a na ihe ndị a biko kpụrụ m ya anya legoro ya wee ihe leziere m ya anya ọfụma n'obi ziri ezi n'obi iro na-adịghị n'ime ya obi na-ekwute eziokwu biko lere m ihe onyonyo a kedu ihe dị iche ihe Mathias na-eme ebe a nakwa nke ndị ụka na-eme biko lere m ihe onyonyo a ma nye uche gị ihe kachasị mkpa bụ Ịlecha biko gị nye uche gị ebe a na-edebe uche mmadụ na akwụkwọ. Give your comment. Don't just watch and walk away. Please, you're very important. Udo dịrị unu. Gị onye na-ele ihe onyonyo a weregodo anya okenye eji ele ihe dị n'akpa lee ihe wa ihe onyonyo nke a bụ ndị ọbụ abụ maọbụ ndị kwaya n'olu bekee bụkwa nke Mathias Ezeaku na-akọtọ ụka na ya ndị ọzọ nke a bụzi nṅomiri omenala ụka bubatazie na omenala igbo a ji wee na-ajụ sị kedu ihe dịzi iche egbe na egbe kedu ihe dị iche akwa na akwa nke a bụ ndị na-eri onyi na-eri oriri nsọ nke a bụ oriri nsọ ka a na-eme eji ọjị na-eme oriri nsọ na-abụkwa otu abụ ahụ ndị ụka na-abụ naanị ihe ọ dịzi iche na otu esi omena- na omenala bụ omena- na-enye ndụ nke a bụ ya bụzi usoro okpukpere nke Mathias Ezeaku a sị m na nke onye na-eme nke onye na-eme sị na ọ dị ya ma biko ya gaziere ya kama nkịta sịkwa ihe ya na-eji ya aga ya ya ebuli ụkwụ ya elu maka ụmụ- ka ya gọkwara ụmụnna ya agọ ibi Ibi adaghị ya Mathias ọ ga-aka mma na ị gọrọ ụmụnna gị agọ ibi n'oge n'ihi na onye kọ ebe ọ na-aga ejikekwana ibi ịlụla ọ bụ na ọ lọta hmm? ọ bụ ị sị na-akọtọ ụka ma gị na-esokwa ihe otu okporo ahụ ndị ụka na-eso ọ wụzie na ị na-agwa ụmụnne gị nke eziokwu nke a bụ onyinye ka a na-enye nke a bụzi ndị na-enye onyinye ị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya a ga-amalite ịtụ ụtụ a ga-eji arụ ọgbakọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ because a na-erejista gị with 1000 for membership na-akwụ other levies akwụ other dues nwee otu dị iche iche otu ndị nna otu ndị nne otu ụmụ okorobịa na nke ndị ụmụ agbọghọ nwee ndị welfare ihe ndị a niile bụcha usoro nke ụka mana a jụ sị nke ọ bụzi reformed omenala ọ bụ born again omenala ọ bụ rebranded omenala ọ bụ delivered omenala n'ihi na ọ bụghị taa ka ndị nna nna ha eso eme omenala so ọ bụrụ na gị achọrọ ịkwụsị chọrọ iso ụkpụrụ nke omenala ị ga-ewepụta ụkpụrụ nke omenala ahụ ya gboo na nke a bụ omenala ọ bụla otu ha n'ime ebe a na-aga ese ehe na nwa ọtụ ihe ndị a ga-eme ka a ghara ebe etinye ụkara ọnụ ihe ndị ị ga na-eme nwa ọtụ ihe ndị a tụwara anya gị wepụga pictures of the pattern of Christian activities wepụ ya entirely from your own congregation ọ bụghị ịbịa ṅomiri the pattern of ụka ma egwu ha ma gịnị just to rebrand it form your own ka o nwee different picture from what we used to see then anyị mara sị yes we are coming with omenala ọ bụghị matter of ihe e yi n'ahụ na ihe ndị ọzọ ọ bụ na a bịa isowe ya ọ wụ a bịara akwa ndị akụrụ ihe kwụsị iyi akwa ọdịnala mbelukwu akwa mbelukwu ụmụ nwaanyị kebisi obi na ihe ndị ọzọ a ma sị yes na ọ bụ omenala ka i so na i mego otu omenala na-esi adị ndị nna amara akwa iri isi mmiri iri a ọ bụrụ na ọ bịara aka anyị ndị a because you can't decide with the world and still use their product isi na-ata n'ụtọ na ị na-eji ezi na-ekere na-ekere ụmụaka